Okay, ndiyamba ndi kankhani kamene anandiuza ndi adayena ake. Shout out to Chandilange. Akuti adayena ake anapeza mkazi. Hmm? Mkazi wa ku Mzimba. Nde basi. And they dated for some time. Akuti ndikaonekere kwa ndani? Kwa masteni. Anavaya kushamba. chakwina ake ku mzimba uko atafika ku mzimba kuja masteni aja question number one inayera kuti kodi awa ndakuti ataja "Ah, ine ndine wakanga ku mangochi Eh, masteni aja anagwedeza mutu kuti yayi kwatalikana eh, kwatalikana banja lija linalepherera pati pompo mix in kuti fanzi ina imamvera makolo kwambiri chani makolo akangoti eh, uku iyayi basi ndi kuti pamenepo sizitheka koma nkhani ya leroyi sindikufuna tikambe zimenezozo za eh, a- a- maumawo ngati amenewo nkhani ya leroyi ndikufuna tikambe ifeyo monga dziko eh, nkhani ya genetic eh, eh, eh, malleability ku dziko lina lililonse mukapita mmaona kuti fanzi iyi iyi ndi feature ina yake imawapanga distinguish mukabwera ku china kunoko amavutika nawo mano koopsa ana ochepa ambiri akabadwa amachita kumanga manowo kuti akhale abo otherwise paja mmaziwa ma stereotypes amene amanena ama china aja kuti mm, mano amakhala ena ake kalekale without dental care anthu amene kuti mano amatulukira panja ndiye muika apopo tipita ku russia eh, ngati ineyo girlfriend wa ineyo wakale wa ku russia mphuno amene yaikulu ina yake is narrow and big ndi features ya anthu ena aku cha kumeneko eh, ife ku malawiko ndife anthu amtundu wanji Mm. pali tima factors tinatake mwina kufupika eh, timene tingakhonzedwe Mm, anzathu aku netherlands eh. ku netherlands aliyense panopa average ndi 1.8 centimeters ndi anthu atali atali koopsa akuti chifukwa choti amadya kwambiri chani mkaka ndi nyama ndi zina zit- zitha kukhonzedwa koma mukaona amalawi mmaziwa bwanji chifukwa choti ineyo tindikamayenda eh, ku africa kuno ukafika mu ethiopia umachita kuziwa zoti awa ndaku ethiopia ukamatsika mm, awa ndaku somalia ukamatsika munthu wa ku kenya amaziwika Hmm? Munthu, kufika pa Tanzania apa amayamba kufananako ndi ife. Lama amafika pa ife. Ukamalowera cha kumusi uku ku Joniku umachita kuziwa zoti ukadutsa Zimbabwe. Hmm? Ti- ti- Ta ku Botswana ticha timaoneka mwina wake. Then kufika ku Joni. Anthu topanda tsitsi, he, chifukwa chake amakonda mipala. Okay, atsikana amakhala matako chani koma basi Aliyense ali ndi ma characteristics ena ake oti umachita kudziwa zoti munthu uyu amachokera dera lakuti. Ndi chifukwa chake ndikuti ifeyo monga Amalawi tikamafuna kukwatira, tikamafuna kukwatiwa, tiyeni tizipanga zoti tipange improve ma phenotype athu. Amva? Zomakakamira zoti ngati "Eh, ife ndi atumbuka isi. Atumbuka, ah, atumbuka bwanji? Mbona Lumina? oh, eh, mwana Muyawo. Ah, Muyawo ali special bwanji? Hmm, Sakuyankhula sika munthu iye kuwonda kopanda mphamvu chani. Mwaona monga dziko lathu eh, kuti ukapezeke champion wa boxing. Kuti ukapezeke munthu winake kuyenda eh, marathon mm. kuti mukapeze munthu winake woti basi kumenya 100 meters ija eh, mu sub, sub 10 seconds mukampeza kuti chifukwa chakuti ife amalawi aku zambia aku namibia ndi fans ina yake yoti basi mm. ndife ena ena ndife ena ena tilibe anything special eh, nde ndikuuzeni nkhani za mafana aku america munthu waku america ukamuyika apopo black america ndi munthu waku africa amachita kudziwika kuti uyoyo ndi munthu ndi black americans akuti kalekale of course uh, uh, hypothesis iyi sizoti proven akuti ku america kuli ku- i- i- th- this is historical amatenga munthu chimphona china yake choti ndi kapolo kumuyikapo ndikutenganso mzimayi wina wake woti chimphona ndikumuyikapo amene ajawa kumaberekana munthu mmodzi amatha kubereka ana 200 chimene chinapangisa kuti population ya ma slaves aku america ikhale eh, selectively bred zimphona zokhazokha kutenga chinzimayi champhamvu kutenganso chizibambo champhamvu ndi kumapanga ana ndikupezeka kuti population ya maslaves ndi imene mm, yapanga survive mpaka pano ku america kuja kuchosa ma environmental factors onena kuti kuli ndalama kuli chakudya chabwino eh, dziko limasapota koma zikafika nkhani zina ngati boxing nkhani zina ngati chani uh, eh, 100 meter dash nkhani zina ngati zina zake zofuna mphamvu zakuthupi umapezeka kuti mafana aja akudominate ndipo munthu wa ku america kumuyika pafupi ndi munthu wa ku africa simungafananize kuyambayamba ku nkhani zinazi tanena kuti uh, environmental factors aside okay nde ndikuti bwanji ifeyo amwene uh, ngati atumbuka eh? atumbuka tinabwera ku malawi ko ma- ma- around the 1500 mwina anali anthu what 500 Mhm. kubwera anthu 500 mwa anthu 500 ajawa takhala tikuberekana mm, genetic pool yathu yakhala imeneja kwa nthawi yayitali chabwino kunabwera angoni mm, amene anabwera opanda azimayi anapanga boost genetic pool yandani yatumbuka then mwina kusaiti kuli ti ankhonde mm, mwina here and there kumabweranso mafana ena kaku tanzania bola koma otherwise kuchokera anthu mwina 1000 ndi anthu onsewa panopa tikuthamangira chani mwina 2 million chimene chikutanthauza kuti mm, tachulukana anthu o ama genetic uh, spe specifications speciation imodzi mm -hmm. chimene chimapangisa uh, zinthu zoyipa zambiri ngati kuli mayiko ngati pakistan eh? ku pakistan 61% ya maukwati kumene koko amakhala between munthu ndi khazini wake eh? ku saudi arabia ku qatar konseku ndi 50% eh? akuti kufika ku somalia kuja almost everyone amene akukwatira akukwatira khazini maona ti anthu taku somalia tina like skeleton ngati ikufuna ituluke bwanji amwene eh? munthu ukamakwatira kwambiri achibale hmm? ngati ku, ku europe zimene amapanga kalekale mafumu okhaokha amatengana ndikumabereka ndikuti fumu ya ku england ndi fumu ya ku germany fumu ya kutiko fumu ya ku prussia onse aja amakhala family imodzi kumapezeka kuti mwana amakhala ndi chimene amati chani habsburg chin kupundukiratu mwana chifukwa chani kodi chifukwa chakuti magaziwa amafuna kuphatikizako pang'ono mukapanda kuphatikiza magazi mm, zinthu zambiri zimawonongeka amati ma recessive genes amatulukira pa mtunda nde ma recessive genes akatuluka pa mtunda ana amafa eh, mu- mu- mu- mumve kuchani ku minnesota eh? ku minnesota kuli masomali akuti Ndizodabwisa kwambiri kuti ku Minnesota ko kunkhani ya uh, autism matenda a autism pakati pa masomali ndi amaphulika kwambiri kuti chikuchitika ndi chani ku Minnesota kwa pakati pa masomaliyo hmm? palibe munthu amene amadziwa zimene zimayambisa autism eh? komano inuyo poziwa zoti anthu amakwatirana okhaokha nde anapiranso ku minnesota kuja ndikukakhala ku city yaokha mm? ndikumakwatiranaso paokhaso eh? inuyo akamanena kuti matenda ena akakuwasatira iwo kwambiri mutha kuona ngati chikuyambisa ndi chani ndiye ifeyo monga anthu kukakhala pansi paja phee osamangofuna basi ndikwatire eh, wachibale ndikwatire kuti kumziwa eh, ngati kumuzi kwathu eh. Koma kumuzi kwathu ndi kuliti anthu tochepa kwambiri mp pa polling state apa pa Malawi amatha kuvotedwa ndi anthu 8000 Mm, anthu ovota 8000 koma kumene koko anthu akhala kumene koko kuyambira kalekale ka population ndikochepa anthu ndikuti apita kukatenga munthu kubwera munthu akunoko kenako apita kumene kujako kukatenga mzimayi mzimayi wakunoko basi genetic pool ndi yomwe ijayi ndipo anthu ifeyo amalawi sitikupanga improve in terms of uh, ma phenotype and one would argue ndi zina zomwe hmm? ma genotype genetic pool yathu ili narrow kwambiri tiyeni tiphunzire eh, kuphulisa something new Hmm. basi kuvumbuluka ukatenga msomali kumuyika pa deni kuvumbuluka kunena kuti inuyo ma refugees nonse muli ku Dzaleka tikupasani citizenship aliyense alowe muchani mu- mu- mwa Abwiwi akwatire olo akwatire basitu tikufunika kupanga refresh uh, genetic makeup yathu and you can see mukapita ku america eh? mukapita ku america ku america amene kuli pa dziko lonse lapansi pano including pali ka tribe kenake kochepa kwambiri kama- kamapezeka cha ku vietnam Eh, amati kodi amati chani kodi Hmong ali ku america ali ndi tima communities kumeneko of course mbuzi zina zikapita ku america zimafuna zizikwatirana zokazoka komano the original settlers aku america kunali ma germans kunali ma irish kunali ma italians kunali ku america kuja ndikuti genetic mix yake ili bho kopsa kwalowaso Ayuda panopa ndiye kukupita achina ma Arab kumafunika chonchicha kuphatikiza za uku ndi uku ndi uku chifukwa chokuti mukamapanga zoti kaya inu ndi adolo kaya ati ndi uchewa eh, kamunthu kenake kayamba uchewa ife ah, kodi uchewawo hmm? ubwino wake uli pati kodi utumbukawo eh, superiority yake ili patipo

zabwino zimatuluka zoyipa zimalowa pansi mukamakhala kuti simukuphatikizana paja zoyipa zimabwera pachani pamwamba ma recessive genes amazaonekera msanga ndiye ndimangofuna ndinene zimenezozo zonena kuti uh, ife ma africans komanso tingoti mayiko ambiri hmm? Ama- umachita kuona kuti Okay, awawa akuona ngati kuti iwo ndi madolo kuti iyi ndi identity yawo akamati ife ndi ma chinese identity yawo ndi imeneyo koma kuti chimene angapange improve pa mu chinese ndi chani akamati ifeyo ndi mafana aku russia olo ndi pali awo amati mata- machani ma, ma ayuda ina ake kuti ochokera ku ukraine akhala ndi mphuno ina ake imene amati hook nose amavutika nayo kubadwa mwana straight ku- kuchani kapanga operation chifukwa choti mm, iwo wokha nawo ama- amaziwa zoti "Ah, koma mphunoyi mm, aliyense amachita kuziwa kuti awa ndaku malo monena kuti akatenge munthu wina mm, apange zoti ah, banja lawo lizioneka mwina wake ayedere iwo amaona ngakuti bas akatele ndekuti they are remaining pure kuti there is nothing good about remaining pure titenge example ya ma black americans uh -huh. titenge example ya ma black americans kunena kuti the best eh? iweyo ukakhala kuti okay mthumba muli kenakake iweyo as a doer munthu woti eh, go get ukatenge chitchick chinake cha bo chabwino osamangoona matako basi mm. iyeyo ndi ndi ndi, ndi, ndi foolish thinking ukatenga chitchick chinake cha bo kuchiyika pachi eh? a story is told munamvapo mwina mm. mmene anabadwira ndani mfana wina ake Yao Ming Yao Ming anadominata uh, NBA nthawi imeneyo kuli achina Shaquille O'Neal eh? Shaquille O'Neal uja amavutika naye kwambiri mfana wina ake Yao Ming kodi Yao Ming anabadwa bwanji akuti ma authorities kunoku anaona atali ina ake atali akuti bwanji tikapezere chitchick ina ake chachitaliso tipange super soldier ndiye ananyengerera a Yao Ming aja abambo awo ndi mzimayi uja mwana uja kubadwa ndi chiphona ndikumamutraina mm, ndikudominata basketball ku america kuja one of the biggest exports yochokera ku china kupita ku america anachita kuipanga imene ija inali project meaning kuti it's doable hmm? meaning kuti it's doable and tisayiwalese kuti ma environmental factors ena uh, iyi ndikuyikamo ngati disclaimer uh, mpheponso yayamba kuchuluka ndi mphepo ikachuluka chonchi basi zimasokoneza flow ya ineyo komanso ndikudabwa audio sikumveka bho ah, basi ase mphepo yachita nji yachita njiyo koma ndimangofuna ninene kuti panopa amalawi ndife anthu afupi kwambiri pa dziko lonse lapansi almost Ah, chifukwa choti sitikudye bwino daily nsima chani chani zimene zozo you can compensate ndi uh, ma environmental factors ngati kupanga improve nutrition mmene anachitira anzathu akunoko China mu 1990 analiwo afupi kuposa ifeyo koma panopa akutiposa hmm? koma panopa akutiposa even eh, size ya shaft kunoko eh, ikuwukawuka chifukwa choti kudya muli zinthu zambiri koma otherwise eh, ndithu pa ndikuwuzani mu kumixa ma genes kumixa magazi a uku ndi uku ndiko bwino mm, kumapindulira anthu ambiri komanso ana anu azakhala pabwino osamangoona ngati kuti basi inuyo ndi kuti you are you are the perfect specimen kulibe zimene kulibe zimene mukaone chifukwa chake chifukwa chani amanena kuti akamapanga ti- tizisankho ti amanena kuti padziko pano anthu okongola kwambiri ndi aku brazil chifukwa chani asikana aku brazil aja amati ndi okongola kwambiri chifukwa asikana aku brazil amaphatikiza chani ma native ku- kumene kujaku kunali ti ma native indians eh, ali ndi magazi a chikuda ali ndi magazi aku spain ali ndi magazi aku europe eh, nkhani yake ndi ma- ndi- ndi- ndi mafanzi aku brazil anyway ndimati nane pakati ndimakonda kupanga ndi ma- Videos angati ambiri kuti fanzi iziganiza kawiri katatu kwa ma topic enawo. Cheers. Bye.